Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani yokhudzana ndi mnyamata amene amafuna kusauka chifukwa chothandiza munthu mnyamata ameneyu ali ndi ndalama koma amafuna kusauka chifukwa chothandiza munthu mnyamata ameneyu dzina lake ndi saidi saidi amachokera ku nigeria ku akwaibo state komanso mkaziyu mkazi amene dzina lake ndi omoshi amachokera ku Nigeria ku Akwa Ibom State saidi amafuna kusauka chifukwa chofuna kuthandiza mkazi ameneyu Nkhani yake ili motere, Saidi ndi mnyamata amene ankapanga za uboyiboyi. Kenako abwana ake anampanga sort out, anampatsa ndalama zake, anatsegula shop yake. Nde atatsegula shop yake, china chilichonse chinali bwino, zinthu zimayenda. Ndiye pa shop paja pamadutsa mtsikana, mtsikana wake ndi Omoshi. Akamadutsa daily amakhalira kumuhala Saidi, kumampatsa moni Nthawi zonse akadusa, moni. Saidi amacheza naye mtsikana uja, kumasinthana zichewa izi ndi izi. Omoshi anali mtsikana ooneka bwino kwambiri ndipo Saidi ankampoyirira mtsikana ameneyu. Koma anali omangika kuti ammasukire mtsikana ameneyu. Nde ankangosilira. Amacheza naye nthawi zonse. Kenako mtsikana uja adati zii, adasiya kuoneka mpakana chaka cha 2022 chidatha. Wakhala ee, wakhala ee mpakana chaka cha 2024 mkazi uja sankadziwika zoti ali kuti. Mu chaka cha 2025 buu chinathanso. Ndiye mu chaka cha 2026 mwezi unowu adapanga chiganizo chopita ku Imo State kuti akaone mnzake. Ali mu njira anakumana ndi mtsikana ndendende ofanana ndi Omoshi. Anaimitsa galimoto yake, anapita kwa mtsikana uja, ndikuyamba kumfunsa mafunso. Kodi mayi, inuyo munakhalako ku Akwa Ibom State? Mtsikana uja ananena kuti eya. Iweyo dzina lako ndi Omoshi? Mtsikana uja anavomera, eya ndine Omoshi. Anati, eh koma nde unasintha. Mtsikana uja ananena kuti eh mavuto m'bale wanga. Panopa ndikuvutika kwambiri, ungathe kuona mmene ndionekeramu. Saidi atamuona mtsikana uja anavomelezadi kuti eya mtsikanayu akuvutika fukwa mtsikana uja anawondelatu ndipo zovala zimene anavala sizinali zooneka bwino kenako anayamba kumfunsa chidakuchitikila ndi chani mtsikana uja anayankha kuti eh m'bale wanga ineyo sundikudziwa chimene chinandichitikila koma ndi m'mene ndililimu kenako Saidi anati okay chabwino ndikufuna ndikuthandize ndipatse number yako mtsikana uja anati okay chabwino ndikupatsa number yanga anampasa number yake Saidi anaseva namba ija. Anakwera galimoto yake anapita. Kenako anaiwala kumuimbira foni mtsikana uja. Usiku atagona anayamba kulota ngati kuti waba m'mudzi ndi anthu am'mudzi amuthamangitsa, amugwira akumumenya afuna amuotche mateyala. Kenako anadzidzimuka. Sanazitengerenso anangozitaya. Mawa lakenso chimodzimodzi adagona adalota ali mu mzikiti. Mu mzikiti muja munasowa foni. Ndiye anthu onse ankati anaba ndi iyeyo. Adayamba kummenya. Kenako adadzidzimuka. Atadzidzimuka anaimbira foni mnzake kuti, M'bale, ineyo ndikumalota izi. Mnzake uja anati, Okay, chabwino. Koma pali winawake, mayi, amatha kutanthauzira maloto. Mwina tingathe kupita kwa iyeyo akatitanthauzire chimene chikuchitika. anati, Ok, chabwino. Anatengana Saidi ndi mzake, anapita kwa mmayi uja, anamufotokozera zimene zumuchitikira. Mmayi uja atangomva zimenezi anamuuza Saidi, uziwa chani? Iweyo pali munthu amene ufuna umuthandize? Saidi anati, mm palibe wina aliyense. Anamuuza, takumbukira bwino bwino, pali munthu amene ufuna umthandize mpake izizi zikuchitikira iweyo. Ichichi ndi chenjezo kukuchenjeza iweyo. Kenako anakumbukira, anamuuza, eeh zoonadi. Pali mtsikana wina wake amene ndimafuna ndimthandize. Kenako mmayi uja anati okay yeah nkhani ili pamenepo. Mtsikana amene uja ndi amene akupangitsa zonsenzi kuti uzilota chonchi. Mtsikana amene ujayo ali ndi call ndiye iye uja akukana kuyankha call. Nchifukwa chake zimenezi zuchitika munthu wina aliyense amene amayesera kumuthandiza mtsikana amene ujayo amavutika. Iweyo ukamuthandiza mtsikana uja zotsatira zake uvutika. chifukwa choti mtsikana uja ali ndi call, pokhapokha call imene ijayo ayankhe, akayankha ndipamene zinthu ziyambomuyendera, koma iye uja akukana, kenako Saidi anafunsa, call ndi chani, kenako m'mayi uja anamuyankha, call imabwera mu njira zingapo, mwina kwanu kapena kwa azigogo akowo akufuna iweyo kuti ukhale nsing'anga waku banja kwanu nde amakupatsa call imeneyi, amakusankha ndi iwowo amene anamwalirawo, nde iweyo ukayankha. umakhala nsing'anga, mwina umayamba kulota upite kutchire ukatenge chakuti ukatenge chakuti, ngati munthu adwala zimenezi zimathandiza kuti munthu achire, umayamba kuphunzira kudzera ku maloto, ngati zimene ankapanga anthu akalekale aja, Mulungu akafuna kuyankhulana nawo amadzera ku maloto chimodzimodzi. Kenako anamuuzanso, kaya Mulungu wakusankha kuti iweyo ukhale m'busa nde ukukana, zimenezinso zimatha kuchitika. Mpake mkazi ameneyu akuvutika, avutika pokhapokha call imeneyi ayankhe. Kenako Saidi anati okay ndaziwa kenako adapanga chiganizo chosamuthandiza mkazi uja ndipamene Saidi adapulumuka koma anakamuthandiza mkazi uja akadavutika nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndicholinga choti anthu enaake mutengere phunziro akuluakulu siwina aliyense amene mwamuona kuti uyu akuvutika ndikumamuthandiza lekani zimenezo osathandiza wina aliyense amene mwamuona kuti uyu avutika ndikumuthandiza ena amakhala ali ndi mavuto oposa amene mukuganiza inuyo oposa amene mukuwaona inuyo ndiye zotsatira zake mukawathandiza mavuto aja amagweranso kwa inu. Chimodzimodzi mu nyanja muja Yona atathawira mu chombo, chombo chija chinayamba kumira. Machimo akenso anapanga affect ndani? Anthu amene anali mu chombo aja. Anakamusiya mu chombo muja Yona, onse anakamwalira. Anakamira onse. Ndiye penapake si bwino kumangothandizathandiza anthu. Chifukwa anthu enaake akudusa mu zambiri zoti inuyo simungazikwanitse. Ndimakamba nthawi zonse, ngati mukufuna kuthandiza munthu, pitani ku orphanage mukathandize ana ovutika. Ana amasiye ali kumeneko. Akufuna thandizo lanu. Akufuna inuyo bwana. Osati amene mumawaona munjirawo. A munjirawo alekeni.